halo mwaswera bwanji ndine nesta the black teacher amwene ndifuna ndilankhule pa nkhani ya venezuela ndi zimene zachitika zokhuza president wa ku venezuela nicolas maduro ndinanena kale kuti zinthuzi zimaoneka ngati drama ngati entertainment ifeyo tikamazionera patali ndikumapanga argue kuti iweyo you support america iweyo you don't support america you support putin ngati mpira okay and zimenezozo zimachepetsa nkhani yomwe ili pa ground nkhani yomwe ili pa ground ndiyonena kuti donald trump ndi boma lake la america boma la donald trump likupanga zinthu zoyipa kwambiri pa dziko lapansi pano likupanga zinthu zoyipa ena mwina simukudziwa nyuzi simmatsatira miyezi yonseyi imene wakhala akulimbana ndi maduro kumaopseza venezuela wapanga zinthu zoyipa kwambiri number one anabwera ndi asilikali ndikuzungulira malo oyandikira venezuela ndikuyamba kumaponya mabomba kumaphulitsa boti lina lililonse lomwe likuchokera ku venezuela lili ndi anthu boti lina lililonse mundimvetsetse sikuti anali ndi umboni wina uliwonse woti mbotimo muli anthu ankhondo mbotimo muli ndani bot- olo botiyo ikupita ku america palibe umboni wina uliwonse koma Amauluka ndi ndege zawo ndi ma drone awo. Akangoona mmadzi muli boti ina iliyonse yochokera ku Venezuela yoti yalowa mmadzi, kuli maiko ambirimbiri Caribbean, ku, ku, eh, ku Caribbean kuli ma, Caribbean Sea kuli ma islands ambirimbiri, kuli malo ambirimbiri. Anthu pafupifupi 100 aphedwa mmaboti, kuponyedwa mabomba pakati pa madzi, inu muli m'boti angoponya bomba kukuphulitsani. and pali incident imene donald trump secretary wake wa defense eh, ndi mako- ma- ma- ma- majeno a america akuopa akuchita nayo mantha kwambiri chifukwa ili pa video ndipo aphwanya malamulo a international apa dziko lonse akachitidwe ka nkhondo malamulo ake ngotani malamulo ankhondo asilikali mukumenyana ngati anzanu ayimika manja kuti apanga surrender simukuyenera kuwaombera nkuwapha palibe zoti iyayi timamenyana iyayi mwa- mwa- mwa- basibe kukuphani ngati pali umboni umenewo inuyo mukali- mukazengedwa mlandu ndinu ma war criminals donald trump secretary wake timati Pete He- Hegseth Hegseth analamula kuti boti limene linanyamula anthu liphulisidwe ndi mabomba bomba linagwa kuphulisa boti lija anthu aja ndikugwera m'madzi koma anthu sadafe anagwera m'madzi ndipo anthu aja anayamba kuyimika manja kupempha anthu kuti azapulumutse amayiona kaya ndi drone kaya ndi ndege yomwe ya- yaombera ili mwamba ikujambula ikuwaona ndikumapempha nkumanena kuti tipulumutseni we are innocent people boti lathu laphulisidwa secretary of defense wa donald trump analamula kuti aponyenso bomba lina lowaphulisa anthu amenewo aphe anthu amenewo and anapanga zimenezo ndikuponya bomba lina lokapha anthu onena kuti ali defenceless akukuonesani kuti muzatipulumuse sizimadziwika kuti pali umboni wotani woti anthu anali ati a ma drug ah, maboto onsewo ndi a ma drug ma drug ake ati ma drug ake chani pali umboni wanji woti boti lomwe lanyamuka apapa lanyamula ma drug likupita, likupita nawo ku america donald trump ndi boma lake ndi asilikali ake apanga zimenezi apanga zimenezizi and wina aliyense amene mukusapota donald trump Ndu, i want you to understand there is one thing support, supporting america and there is one thing supporting zimene donald trump akuchita kutsutsana ndi zimene donald trump akuchita sikuti iweyo umadana ndi america yayi mundivese pamenepopo eh. kutsutsana ndi zoyipa zimene donald trump akupanga it doesn't mean kuti iweyo umadana ndi america no koma it means kuti iweyo ndiwe munthu wabwino ukutha kuona choipa timazuzula putin zimene akupanga ku, ku ukraine koma sikuti ife timadana ndi russia ya tikudzudzula putin koma sikuti tikudana ndi russia ya ena mwina amadana ndi russia ine sindidana ndi russia i have friends from russia on my youtube channel here amasatiranso peji langali ungoti mwina ndimalankhula chichewa zambiri koma they will tell you kuti nesta is our friend okay and i know how anthu aku russia they feel about putin lero mmamawa ndimawuza anzanga kuti mukudziwa zoti ku africa achinyamata ambiri amakamba zokonda putin achinyamata amenewa samadziwa kuti achinyamata anzawo achinyamata anzawo aku, aku russia anatopa naye president wawoyo and amadana naye zimenezo imeneyo ndi nkhani ina zimene donald trump wapanga ndi boma lake kupita mdziko la eni ndikukamugwira president wa dziko la eni ndi mkazi wake ndikuwatengamo ndikubwera nawo mdziko lawo ndikukazenga mlandu akuti wama- wa ma drug ndikuwazenga mlandu akuti possession of machine gun ndikukuzengani mlandu opezeka ndi machine gun opezeka ndi machine gun mdziko lako inuyo dziko la malawi mukamuzenge munthu wa ku zambia kuti mwamgwira ku zambia ali ndi ali ndi machine gun zambia ndi dziko lanu ndi malamulo anu um, ndimafuna mudziwe kuti kuli ma americans ambiri amene sakugwirizana ndi zimene Donald Trump wapanga kuli ma Americans real American citizens ambiri amene sakugwirizana ndipo akuona kuipa kumene Donald Trump wapanga ndimangofuna mudziwe chimenechichi and uh, Donald Trump maumboni alipo onse pa zimene wapanga rekodi yake yonse oti mutha kupanga conclude kuti munthu uyuyu ndi chimodzimodzi ndi Netanyahu amamvana ndi Ne- ndi Netanyahu okay chifukwa ndi anthu ofanana maganizo ndi anthu oyipa mofanana chimodzimodzi za Israeli Kudana ndi zimene amapanga Netanyahu, nkhanza zimene amapanga Netanyahu, kupha anthu ambirimbiri opanda, mopanda chisoni, kupha ana, kupanga bomu zipatala mopanda chisoni, sikuti iweyo umadana ndi Israeli yayo. Ngati anthu enanso ayamba kudana ndi Israeli, akudanisa anthu ndi Israeli ndi Netanyahuyo. Ngati anthu ena ayamba kudana ndi America, akudanisa um, America ndi anthu ndi Trumpuyo. ndiye ndingofuna mudziwe ambirinu chifukwa mukuona kuti chifukwa kuti inu mumasapota america mumakonda america ndiye mudzisapota china chilichonse chimene donald trump akupanga this man has committed a, a, a lot of evil and i want you to understand that mukusapota usatana zikomo kwambiri